ndinamvera ka audio kena kake i think kakuchokera ku meeting ya anyamata a silver strikers takamvetsereni uh, ndakayambira njira kuti mumve pamene ndikufuna kuti mumvepo
timu kuti ichite bwino amene amapanga play kwambiri ndi masupporters kulowa ntchire kulumikizana ndi malefu ndinene monenetsa pano zolowa ntchire ifeyo ngati komiti tayesetsa koma tikukumana ndi challenge vuto limodzi limene ofesi iyi mmene timabwera ife adayitanitsa ma players a technical ndikuwauza kunena kuti player wina aliyense amene adzapangidwe involve za gogo kungomva ntchito ikuthera pompolo suspension think zumveka bwino ndiye tikayenda kwa anthu odziwawo amene amati challenge kunena kuti gemu iyi ndikakupatsani zimene ndikupatsanizo mkulephera mudzatenge ng'ombe iyi takumana nawo anthu ngati amenewo koma vuto kuti tilumikizane ndi player zimativuta i think pamenepo tisakhazikikepo kwambiri
first of all munthu akunena zoti ti- tilumikizane ndi malefu ndi katangale ameneyo koma zimenezonso sindifuna sindifuna ndiyankhulepo kwambiri nkhani ya mankhwala nkhani ya ati pali anthu ena akunena kuti mukapanda kusawina gemu iyi mukayuza mankhwala wawo mudzatenge ng'ombeyi ah, amalawi please let's move on let's move on zamankhwalazi sizimagwira ikanakhala kuti khini imagwira matimu aku africa onse bwenzi akungotenga chani akungotenga world cup chaka, chaka ndi chaka ndi skill hmm? anzathu aliyense amene amawina world cup ali ndi ma structures kwawo football ili developed tisataye nthawi kupita ku stadium kuja ada wina akakonza pa, pa, pa ground basi wina akathirapo zina zakati kupanga neutralize bera wina akukayikapo kanthu Aya, ndili mwana ndili mwana ndi- ku livingstonia kwina kunali ka team kinakake young generation imavutika nazo kwambiri dzira lovunda eh, mchira wachani mchira wa hyena fisi fisi fisi eh, mchira wa fisi kupita pamene paja pa, three- pa ground 3 am chani oh no kupezeka kuti game ija kuluza zili ngati kupemphera nthawi ya game ija timu iyi kupemphera timu iyi kupemphera nde mulungu adalitsa ndani sizimagwira eh? its either luck or skill lack of skill ndi zimene zonse basi kulibe zoti kaya chani zizimba ah, no amalawi we need to move on izizizi zachimidzi kopya anthu antawuni amagalimoto awo ati thamangani mm, eh, sing'anga anthu ena mpakana kunyamula chani sing'anga kumapita naye ndi ndi national team oh no please please

okay mina mina kulumikizana ndi referee as the guy was saying that can work komano that is risky you get arrested koma izizi za za traditional za agogo akuti tingotaya nazo nthawi amalawi ndipo ineyo zimandinyasa tiku tikuwononga uh, tikuwononga future by by sticking to ma interventions oti sangagwire ntchito sangagwire ntchito kulibe a situation where mankhwala amagwira ntchito ufiti kulibe ufiti kulibe ufiti kulibe akanakhala kuti mankhwala amagwira ntchito Ndili bwezi Pa chitipa united mulanje mulanje mulanje medicals bwezi akungotenga chani inu simumaona kuti ukakhala ukakhala mu neighborhood yoti kuli ndalama eh? kumakhala za satanic ufiti uli ku- ku- chani ku malocos neighborhood eh, akumudzi kumudzi kuja ine I, I, I, I spent time in the village for some time eh. pita kumudzi kuja ndimangomva za ufiti ah kuli afiti chanichani kumufunsa munthu okay munamuonapo mfiti ayi namva aliyense anamvapo Nde- aku- amaopana aku tanzania amaopa amalawi amalawi amaopa akumulanje akumulanje amaopa akutani akulumphi akulumphi amaopa akuchitipa basi akuchitipa amaopa akuzambia ndikuti aya it goes on and on and on chifukwa choti its fake its fake ineyo kumuzi kuja ndimaopa chani ndimaopa anthu Eh, ndikamapita ku video usiku kutali kwina kake anthu ambiri "Eh, ndaona chinthuka fosek ndezimangopita ku video kubwera ku 2 am chifukwa choti kulibe za ufitizi ndiye tisaononge mpira tisaononge nthawi ya mpira I- ndipo anena kuti ah, ananena kuti munthu amene akupanga za gogozi will be fired immediately i think ma administrators akumeneko ko that's, that's a good move let's not waste time on juju juju doesn't work juju doesn't work Mm. focus on preparation koma pena pake kukhala mmalawi ndi ngati chani chitonzo Uh, it's, it's a curse to be malawian so many people weighing us down Ti- ti- tili ndi ka population kabwino tili ndi momentum yabwino kadziko kena aka compact kuti takapanga develop bwino bwino koma basi pezeka kuti anthu ena anapita ku sukulu bwino bwino koma mutu mm, udakali zizizi